Takulandirani pano pa Malawi Live Today lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero? The DC Kupitirira ndi chilungamo kuwayimirira Amalawi. Dzulo tinangoyiyamba nkhani ya ma mobile operators, network providers, khalidwe lawo limene akuchita kuzunza Amalawi muno m'Malawi. kuwabera ndalama zawo kutenga masiku ambiri osawathandiza kumangowauza kuti "tidikirireni tikufufuza tikukukonzerani ndalama zanu and this is a very very bad behavior when it comes to mobile banking anthu ambiri akuzunzika kwambiri and mkatikati mwa mobile banking mo tikafufuzamo anthu ena amene akuzunzika kwambiri Ndi awa amatchedwa kuti ma agent. Enanu mukhoza kumangomuona agent ali mu chinyumba chokongola koma osadziwa mavuto amene akukumana nawo. Anthu awawa a tnm komanso a Airtel akuzunza kwambiri anthu amene amatchedwa kuti ma agent. Mukanadziwa inu Amalawi ena inu simukudziwa. Musamangosirira nyumba zija zikukongola ndi paint ya tnm kapena paint ya Airtel. Koma anthu amene ajawo ma agent aja akuzunzika koopsa kuyang'ana ndalama imene amalandira ndi 1 percent and 1 percent yotu amalandira yonse ikakhala ndalamayo from 0 to 150,000 ndiye kuti alandira 1 percent koma ndalamayo ikamakwera let's say from 200,000 kupita uko ndiye kutinso 1 percent ija imatsika and that is why ma agent ambiri mwa iwo sakutukuka. Ena mwina ndi amene amapulumuka mwina ndi azimayi amakhoza kupezako mwayi wa banja kapena zibwenzi. Koma akangofika amuna awawa asakunamizeni Amalawi mobile banking ikuzunza anthu koopsa. Anthu amene ajawo tikawatenga size ya mmene akhalira anzawo kunja tikayenda mayiko akunja timaona ma agent ambiri akutukuka but not in Malawi. Gov- government yathu is not even taking eh, you know, uh, mbali kufuna kuwathandiza anthu amenewa tsoka ilo tili ndi ma members of parliament who cannot consider this business to be viable business by bringing in malamulo kuzera ku parliament amene angamuthandize munthu amene amatchedwa kuti agent agent ngati sapanga madilu ngati sapanga ka business eh, kena pompo ndiye kuti iyeyo basi adzathera momo so tinayenera tidziwe kunena kuti awa opanga za mafoniwa akuzunzanso anthu mwina enanu simukudziwa akuzunza anthu andi bizinesi imene tamuone yachuluka kwambiri maejenti iyi ndi osakhala kuti chani kuti amapezamo ndalama koma kusowa zochita malinga ndi boma ilili la chakwera boma losokonekera koopsa ngakhale olo anzace amene amapemphera nawo ku assemblies akumusasa and that is why over the years simuzaona a assemblies of god akupita ndikukacheza ndi chakwera ngati amapitako samapitako ngati tchalichi amapitako ngati anthu amene ali azinzace chifukwa ngatinso kuli mpingo umene unaonongedwa ndi chakwera mmene waliwonongera zikoli ndiye ndi wa assemblies of god mpingo wa assemblies of god that is why sumalankhula ma statement okhuza ndi iye uja nkhaza zimenezi akupanga amalawizi chakwerazi sikuti anaziyambira lero anaziyambira pakale so timafuna tikuzuzuleni inuyo a ma services providers kunena kuti munayenera kuchita consider ndi mmene ziko laonongekeramo ndi mmene kwacha ilili munayenera kumuchita consider agent Agent ngati akufuna kupeza ndalama zambiri ndiye kuti ngati munthu wabweretsa 500,000 amamuuza kuti ayidule ka 4, ayidule katatu. Koma kungoyidula yonse ija kamodzi ndi kamodzi ndiye kuti kumeneko ma 1% aja amakhala otsikiratu kwambiri. Munayenera muganizire and ena amene akuyenera kuganizira anthu awo ogwira ntchito ndi amwenye. komanso ma Burundi mwina ma Burundi pang'ono amachita consider koma amwenye akuzunzanso anthu kwambiri a Malawi no wonder anthu aja anapanga ma demonstrations kupita ku parliament ndi cholinga kuti akakwezeredwe malipiro awo inutu simungakhulupirire kuti malipiro a munthu amene amagwira ntchito kwa mmwenye ndi 60000 60000 munthu akalipire renti 60000 munthu akagulepo chimanga 60,000 munthu apitise ana ku sukulu, 60,000 ayang'anire zonse za pa banja, a ma extended families. Lero tikunena pano anthu ambiri a m'taoni anasiya kupita kwawo kumuzi kukacheza sizili ngati zakale zija ak- kumanena kuti ati achimwene akutaoni asisi akutaoni abwera lero ayi lero ndi pameneno katundu malo mochoka kutaoni mabuledi kukasiya kumuzi Lero ndi akumuzi aja akutengano zinthu kukamusiyira mwana mtauni. Zinthu zinasintha kwambiri. Amalawi akuzunzika koopsa. Tsoka ilo tili ndi boma limene mitu yawo onse amene, president, ma ministers, pa members of parliament mitu yawo siikuyenda bwino chifukwa amene aja ndi amene anayenera kumachita uh, kumapanga malamulo kuwauza amwenye kuwauza ma businessmen kunena kuti ku malawi kunoko ngati mukufuna kuti mupange bizinesi mitengo yolipirira anthu yoyambirira ndi iyi masalaries koma aye amakhonza kubwera tu- kunoko tu azungu azungu amakhonza kubwera kunoko kuti ampase munthu salare koma boma limalesa amanena kuti yayi mukampasa salare imeneyi ndiye kuti ti- boma anthu awo ujeni dziko lino anthu awukira Sikuti ati zimenezi amangopangatu amwenyewa yaya amapangisanso ndi aboma because aboma ambiri ndi anthu okuba kwambiri anthu a corruption amangoganizira za iwowo akubomako amangoganizira za iwowo akaona kuti akulandira ndalama basi and instead of bringing in a conducive environment in terms of ma salaries amene wawa aboma awa ndi amene akukhomereranso amalawi so tikukhala mu dziko limene aboma ab- sakutengapo china chilichonse aboma alibe nafe ntchito ngati anthu andale amakhala nafe ntchito amakhala nafe ntchito nthawi ya kampeni kufuna mavoti koma chilungamo chake nchonena kuti onse amene akugwira ntchito ku mahardware m'mashopu a amwenye kwina kulikonse anthu akuzunzika koopsa and that is why mukawaona anthu akulira musadabwe anthu akulira chifukwa cha mmene zinthu zilili muno m'malawi and parliament tikunena panopa ikusiriza uh, ntchito imene akufuna kugwira uh, uh, session imene iyi parliament isekedwa ngati malamulo amene asapangidwa ndiye kuti amalawibe azapitirira kukhala pa mavuto amalawi azapitirirabe kulira koma ayi ndithu zimene akutengera ku parliament ati ndi age bill imeneyo ndi imene ya, ya, ya, yadya moto malo mokuti apange malamulo okomera ziko apange malamulo osakhala omuchita target munthu akupanga lamulo lomuchita target munthu chifukwa chokuti mwina akumuopa nkhanza zokhazokha mu ulamuliro umenewu wa chakwera and ineyo ninakuuzani inu mavenda lero litapitani mmisi- mucheni mmasite mukapeza kuti mashopu a machinese amwenye aseka ndinakupasani warning kunena kuti kodi pakati pa inu ndi boma amene akuyenera kupanga mitengo ndi ndani inuyo mu- mu- siku lija mmakhala m'magulu kumapanga mitengo yokuti ati muzikagula mabelo mwa machinese ndikuwuzana kuti ayi tikayigula 80000 iyi tizikayigula 150 mukuyiwalira kunena kuti ndalama zimene amapangira amagulira mabelozo sizaboma ma, makobiriwo anali ache Ma US dollar wo anali yake. Lero ndiye boma likakunamizeni kuti aa pangani magulu anu mupange mitengo. Malo mokuti iwo akanaitengera nkhaniyi ku parliament mmene anthu aja munapita kumene kujako ngati ma venda. Akanaitengera nkhani ija kupita nayo mu parliament both sides akakambirane. koma iwo anakuwuzani kuti atikutapirani madola musadandaule komanso tiawuza amwenye akusisireni zinthu tiawuza machinese asise mabelo akuyiwalira kunena kuti nawonso anthu aja pobwera kuchokera kwawoko anabwera kuno kuti azipanga mabizinesi azipeza maprofit lero mwawapangira mitengo ndeyetu aseka mashopu awo Ichi ndi chiyambi cha mavuto chifukwa onse amene amadalira kugwira ntchito kumeneko ngakhale amalandira ndalama zonyenyeka ndiye kuti zinthu zaavuta mmabanja mwawo ntchito zawo zatha. Aseka mashopu awo kufuna kuti boma aauze kuti kodi kusisa kumene tikusisaku? ndalama yapamwambayi muti muzitipasa ndinu kapena mashopuwa ndi achakwera ndi a ambuyanu ochokera kwanu ku malembo zimenezozo ndi zimene zi- zi- zibwerese mavuto ambiri a economy muno mmalawi ndiye kuti zinthu zikupitirirabe zipitirirabe kukwera zinthu zikhalabe wesi muno mmalawi chifukwa chake kubomako kulibe kwa anthu anzeru amene saganiza ndipo even ma institutions ya boma

even ORT kulibeko ma days ndi awa akumangoba makobiri pena paliponse chifukwa cha chiwewe chochokera kumwambako kumtundako usogoleri wovuta kwambiri usogoleri umene ulibe masomphenya andinu amalawi mukuyenera musamale zili ndi inuyo mubwerezenso zimenezi muzibwereze izizizi muzalira muzalira makamaka apolisi ndi amene ene ali pasogolo kumafuna ati kumakhala nawo side yomafuna kumabera mavoti ndinu anthu omvesa chisoni andi ngati kuli anthu ena omvesa chisoni kwambiri ndi apolisi kumbali kuchokera ku nyumba zawo zogona salary yawo uniform yawo ndi apolisi koma nu- mu- muli jigiri jigiri jigiri ba- kumanyamula anyamata opanga za nkhanza eh, zigawenga za mcp kumapasa ma uniform kuti azivala kumabakira boma mukuyiwalira kuti muli ndi mafamilies anu kumuzi kwanuko amene akuzunzika koopsa kodi tu njala ikabwera kuno ku malawi mavuto akabwera kuno ku malawi saagwiratu a dpp okha a aford a udf saagwiratu a malawi iwo okhawo a- agwira wina aliyense kuphatikiza wa mcp so dziko lino likufunika kuti lipempheredwere mwapadera tsoka ilo tili ndi azibusa athu afeki amene angofuna ndalama tsoka ilo tili ndi ati kaya PAC imene inakonzedwa kuti izi- izitha kulankhulapo zina ndi zina zimene zikuwakhuza amalawi koma iwo chimene akuziwa ndikupita ndikukakumana ndi purezidenti ndikumakangodya kumene kujako mapwemvupwemvu kuba makobiri kupasana makontrakiti kupasana zinthu kulanda malo a enyake andi iyi yolanda maloyi mukuyenera musamale nayo kwambiri mungakafike ni so- saizi yokalanda malo akwasendeza nzache wasendeza kuwalanda ndithu malo ananthambwe malo okuti ali ndi ali ndi injunction komanso malo onso ali ndi lizi ndikuwatenga anyamata anu koma ndiye mwathamangatu kwambiri mwathamanga dziko limu mwafuna china chilichonse chikhale chanu komatu ziko ilili mukapusa kapena tikapusa amalawi ziko ilili kudzachitika nkhondo kuyambika civil war chifukwa sizoona mmene alili minister akawalamule anyamata a mcp kuti pitani ku gtp kwa manani mpite kwa ananthambwe mukalande malo ndikuononga katundu wa anthu kumene kujako This is a war and even president anayenera kutenga action immediately kuwachita tame anyamata anyamata awawa awa a mcp wa ngati simuwachita tame m'malawi muno muchitika zinthu zoopsa chifukwa sizoona kuti malo azikangobedwa malo azikangotengedwa chisawawa and akuyambisa kupanga chisawawa cha malo ndi ma ministers ma ministers amu mcp akumachita kulanda malo even mu area 25 mmalo a ana amasiye muli ndi mphamvutu zambiri komatu uziwani kuti anali kwa anzanu ana- am- analinso ndi ndi mphamvu koposa mmaboma ena apitamu koma sanapange behavior imene akupanga ma ministers a mcp komanso ma, ma, ma, achinyamata amene tsopano pakali pano ndi amphamvu kuposa a army ndi amphamvu kuposa apolisi izizi izi mut- m- mukuziyang'anira izi siku lina siku lina muzaziona ndipo muzakumbukira zimene ndikukuuzanizi amalawi mukazisiyirira izi mukazisiyirira izizi ngati mmangomva nkhondo muzayiona nkhondo ikubwera kuno ku malawi ndanena ndanena